Anois a Chonaill, an bhféadfá cur síos a dhéanamh ar an sraith pictiúr seo atá os do chomhair, Timpist sa Choláiste Samhraidh. Sa chéad phictiúr den sraith pictiúr seo, Timpiste sa Choláiste Samhraidh, tá triúr buachaillí le feiscint. Tá siad díreach tréis a gcuid scrúdaithe samhraidh a dhéanamh agus tá siad chun cúrsa Gaeltachta do dhéagóirí a dhéanamh anois sa Daingean in Iarthar Duibhneach i gContae Chiarraí. Tá a gcuid dtuismitheoirí tar éis síob a thabhairt dóibh chomh fada leis an gcoláiste agus anois tá siad ag fágáil slán leo agus ag dul abhaile sna gluaisteáin. Sa dara pictiúr is féidir linn a fheiceáil go bhfuil go leor imeachtaí éagsúla ar siúl sa choláiste seo. Ar maidin, óna leathuair tar éis a naoi go dtí a leathuair tar éis a dó dhéag, bíonn ranganna ar siúl ag na scoláirí agus ina dhiaidh sin bíonn lón acu sa choláiste. Um thráthnóna, bíonn cluichí agus imeachtaí spóirt ar siúl laistigh agus lasmuigh agus bíonn dinnéar ag a sé a chlog. San oíche, bíonn céilí nó seó tallainne ar siúl ar an stáitse óna leathuair tar éis a ocht go dtí a deich a chlog agus ina dhiaidh sin ag a leathuair tar éis a deich, tógann na múinteoirí na rollaí sna tithe. Lá deas te gréine atá ann i bpictiúr a trí agus tá báid le feiceáil sa chúlra ar an bhfarraige. Tá na buachaillí ag imirt caide ar an gcúirt caide cois fharraige. Go tobann, titeann Seán ar an bpáirc crua gainimh agus gortaíonn sé a ghlúin agus a chos go dona. Is léir go bhfuil sé ag fulaingt leis an bpian agus tosnaíonn sé ag screadaíl agus ag béicíl in ard a chinn is a ghutha. I bpictiúr a ceathair tagann roinnt múinteoirí ar an láthair chun cúnamh a thabhairt do Sheán bocht. Cuireann siad glaoch ar an t-ospidéal agus insíonn an t-ospidéal leo go mbeidh orthu é a thabhairt go dtí an t-ospidéal chomh tapaidh agus is féidir leo sa ghluaisteán. Ní mó ná sásta a fhéachann Seán agus é ag suí isteach sa suíochán ar chúl. Beidh air turas 50 míle a dhéanamh go dtí an t-ospidéal. Deir an múinteoir atá i bhfeighil ar an gcoláiste leis glaoch a chur air nuair a shroicheann siad an t-ospidéal. Nuair a shroicheann Seán an t-ospidéal i bpictiúr a cúig, cuirtear é ar shínteán agus déantar x-gha ar a chos. Míníonn an dochtúir don mhúinteoir nach bhfuil aon rud bhriste ach go mbeidh ar Seán sos a thógáil ar feadh seachtaine agus dul ar maidí croise. Tá áthas an domhain ar na múinteoirí nuair a chloiseann siad an dea-scéal seo. Cuireann an múinteoir atá i bhfeighil glaoch ar mháthair Seán agus insíonn sé di go mbeidh Seán ceart go leor arís gan mhoill. I bpictiúr a sé, filleann Seán agus an múinteoir ar an gcoláiste thart ar a fiche tar éis a deich. Tá an céilí faoi lán seoil faoin am seo. Tá áthas an domhain ar na héinne nuair a fheiceann siad Seán ag ag filleadh ar an gcoláiste arís. Cuireann siad fáilte mór roimhe nuair a fheiceann siad é ag teacht lena mhaidí croise agus tugann siad bualadh bos mór dó agus is é sin conas mar a chríochnaíonn an sraith pictiúr seo. Go raibh míle maith agat, a Chonaill. Anois, an bhfuil aon cheist agat le cur orm i dtaobh na sraithe seo? Cén gníomh atá ar siúl ag na buachaillí i bpictiúr a trí? I bpictiúr a trí tá na buachaillí ag imirt caide. Cad a bhíonn ar siúl sa choláiste idir a leathuair tar éis a dó dhéag agus a leathuair tar éis a haon? De réir pictiúr uimhir a dó, idir a leathuair tar éis a dó dhéag agus a leathuair tar éis a haon, sin am lóin sa choláiste. I bpictiúr a ceathair, cé chomh fada is atá an turas a mbeidh ar Seán a dhéanamh go dtí an ospidéal? De réir pictiúr uimhir a ceathair, tá caoga míle le dul ón gcoláiste go dtí an ospidéal. Maith go leor, cúpla ceist agamsa anois ort, a Chonaill. Cé mhéid carr atá le feiscint i bpictiúr uimhir a haon? Tá dhá charr le feiceáil i bpictiúr uimhir a haon. Go maith. I bpictiúr uimhir a sé, cad tá ar siúl sa chúlra ages na daoine atá i gcúlra an phictiúir sin? Tá céilí ar siúl sa chúlra i bpictiúr a sé. Agus tá siad ag damhsa leo. Go maith. An-mhaith. Agus cad tá ar a ndroim ages na buachaillí i bpictiúr uimhir a haon? Tá málaí scoile ag na buachaillí ar a ndroim i bpictiúr a haon. I bpictiúr uimhir a haon. An-mhaith. Tá sé sin go maith, a Chonaill, go raibh maith agat. Sin agaibh Conall Ó hAiniféin, duine dos na daltaí ó Ghaelcholáiste an Chláir a ghlac páirt insa chlár dúinn agus iad ag ullmhú dos na hagallaimh Ardteiste don scrúdú béil. Sea, is duine de shliocht Ciarraíoch, mar a luaigh sé fhéin, bhí sé ag déanamh tagairt ansin go raibh an Coláiste Samhraidh, go raibh sé sa Ghaeltacht ach ní in aon Ghaeltacht a bhí sé, bhí sé sa Daingean in Iarthar Duibhneach mar a dúirt sé. Is maith liom é sin faoi Chonall, líonann sé isteach na bearnaí agus insíonn sé, b'fhéidir níos mó duit ná mar atá ins na pictiúirí agus cuireann sé leis lena shamhlaíocht féin nach gcuireann. Cuireann, agus is rud maith é sin don scoláire a gcuid samhlaíocht féin a úsáid, is is féidir leo é sin a dhéanamh agus mholfainn dóibh triail a bhaint as más smaoinítear air sin. Rud eile a dhéanann sé ansin ná úsáideann sé, tugann sé, ní amháin go ndéanann sé tagairt do Buachaill A agus do Buachaill B, tá sé ag tabhairt ainmneacha dóibh agus sin rud a chloisfimid i gcuid mhaith des na hagallaimh le linn na sraithe seo chomh maith, Áine, nach ea? Is rud maith é sin, cuidíonn sé, déanann sé, is dócha, déanann sé níos éasca an scéal a insint má thugann tú ainmneacha dos na carachtair. I bhfad níos éasca agus chomh maith leis sin beidh sé níos pearsanta i gcomparáid leis an leagan amach eile.